chelu chelu mmụọ mmiri a na-achụghalị maazị ebe niile o nwee ka o si kọlụ gị maka ya mba o ọ gwaakwa m ihe ọbụla mana chere kedu ebe maazị gagideru wee fụ mmụọ mmiri a gịnị ka ị na-akọ ọ ị mara ọgọgụ nwoke na ihe ọbụla dị n'ukwu eh? onye ga-eje ofu ebe nwata nwaanyị buli ya kịta anụwa na-achụghalị ebe niile nne ezigbo ezigbo ụjọ dị m n'ahụ maka gịnịzi eh?
ị mara na nwa mmụọ mmiri anụwa nwere ike ịbụ ndị anụwa na-ada ataji anya ma ọ bụ na a fụ nwoke na nwaanyị o nwere ike ọ fụ ebe anyị na maazị nọ n'ụdị ahụ ọ bịa bịa mee mmadụ ajọ ihe
mana ị jụọ mụ ị jụkene m sọ ife m ma maazị ya-eme kịta nwa wee mezie okwu a bụ ije kpọnata nwanne gị nwaanyị kwukwana ya kee ka i si ekwu otu a ọ dịghị ka nwanne m nwaanyị ga-ekwe mkpọta n'ụlọ a ọ dịghị ka ọ ga-ekwe mana chere o kedu ihe mmụọ na-achọ n'arụ onye dị ndụ
nne m onye makwa o nwere ike ịbụ na ife maazị metalụ ka nwata nwaanyị a ji wee nwụọ ee o wee na-achụghalị ebe niile maazị a na-eme ka ịka onye ego eji ofe beje eme ka ya ofe ife ee o dịkwa ka eziokwu nwere ike ịbụ eziokwu

obere ife o ọ bụ na ị batarọ ọsịsọ nnukwu ife ya-emebi gee ntị nwaanyị ọzọ anaa gị di ka m na-agwa gị ihe a kịta hịa mmejuju aka wee bụ olu gị egwu m sị gị batawa ọsịsọ nke taa nke echi na-akọrọ gị na nwaanyị a n'ike n'ike ka ọ na-eso di gị nne biko batawa ngwanụ ọ dị mma
ị na-akpọ m aka mgbe ọjọọ ị na-akpọ m agba ị na-akpọ m na njọ a e, e, ele ka ewu na m na ị chọ ka m zi gị na ahụrụ m gị n'anya elu udo akọrọ ihe e, ele ụzọ ọzọ ị chọghara ka m ji zi gị na ahụrụ m gị n'anya n'ụlọ m gbadala m tina kemgbe mụ na gị nọ n'ụlọ m otu m si elekọta anya otu m si otu m si agba mbọ hụ na ahụ eleziri m gị anya ọfụma tina ele otu ọzọ ị chọghara ka m ji zi na ahụrụ m gị n'anya n'ụlọ m Eh?
ọ sọsọ m bi n'ụlọ Jane ọ nọghị n'ụlọ ị na-elekọta Jane onye wụ Jane
tina agala akpọ aha ahụ ọzọ mụ na gị na-ekwu ụka agala akpọ Jane Jane mana ọ maka na ọtena Jane soro anyị biri n'ụlọ ya adịwa ka a ga-asị na m ana m elegide Jane anya karịsịa gee ntị m gwa gị ọ sị nwee onye ọbụla nọ n'ụlọ m werele mkpụrụ obi m were ọta were gbachie ka igodo were tinye n'igodo gbachie ya jide ya n'aka onye abụọ enwehadị onye ọzọ m hụrụ n'anya n'ụlọ na karịa otu m si hụ gị n'anya onye ji nwayọ ikwu onye ji ngwachi ma jụrụ ala onye da ahụ mgbe ụfọdụ ọrụ mgbe ụfọdụ mgbe niile ị gafewe enwe otu m si aka anya m kọrọ anya nwa apa enwe otu m si m si n'elu otu m legide lere anya n'ukwu onye da ahụ ya ka ụmụ nchọ nchọ na ego m na-enye sị ngwa were jiri ike were ike elegide onwe gị anya onye da ahụ ya
ọ sọsọ m ka ị na-enye ego ebe ị na-asa m isi na-asa m nọ were ncha na-asa m isi ọnụ ụsọ ga anụ nwa were nọ ncha saa m ya saa m ya ka obi dị m mma chere m aghọta nke ọ wụdị ọ wụ na ihe m kwuru i kwedị na ihe m kwuru nke ọ wụdị ọ wụ na ị na-agbagha ihe m kwuru agbagha ee eh, tina ngwa ịma jidala gị tina ọ wụ ị hụdụ na nwunye m ka m gwara sị ya lawa lakwuru nne na nna ya kemgbe nwunye m ji lakwuru nne na nna ya enwere otu i si nụ na akpọrọ m ya n'ekwentị ma ọ wụ sị ya ngwa elowe lowe lowe na ọ na-adị m ọsịsọ ọ maka gị ka m ji hapụ ya nọrọ nga ahụ ọ nọ nọsie nga ahụ ọ nọ ike ị ghọtara so agịla akpọ agịla ekwu ihe na-enwere na-ada na-agba ka moto bịa gee ntị gwa nwanne m nwaanyị gwa nwanne m nwaanyị

elekwana m na tina na-akọ na ọ wụdị na ana m agwa tina sị ya gwa nwanne ya nwaanyị ị ghọtara na ya gwa nwanne ya nwaanyị sị ebe ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na ya gba mbọ ọsọ lowe amarụkwa m ka ewu m na nwunye m gara na nke ụlọ ha kemgbe izu ọ gbara aga lowe oche dị ilu onye ka m na-agwa tina sị ya gwa nwanne ya nwaanyị sị ya gba mbọ lowe maka nwa mmiri na-achọgharị m ka ọhịa na ụzọ ha ọ chọgidekwa m ihe chọgide m ya chọta m ọ gbarala aka dị enwere ihe ọzọ m ga-eme na-awụdịkwa ịhapụ nwunye m so nwa mmiri ị ghọtara ana m agwa ya sị ya gwa nwanne ya nwaanyị sị ya lọwe nke taa ka echi ị ghọtara ọ ihe m na-agwa ya Obi tara ji ego ole? Emeka ị ga-achụpụ nwunye gị. m gaghị achụpụli nwunye m Jane cherekwa m gaghị achụpụli nwunye m Jane ma jụọ ọnwụ ọ na-arị nga gasị na ahụrụ m nwunye m n'anya karịcha mgbe lee obi gị na-agwa m na- na ahụrụ m nwunye m n'anya otu i si eche ọ hụrụkwa m n'anya otu ahụ Jane gee ntị nwere onye ọzọ m hụrụ n'anya na awụdo ị ghọta ya na ụdị ịhụnanya m nwere nga ị nọ karịa nke m nwere nga nwunye m nọ anakwa na agbagha ya agbagha Jane ọ bụghị na ya hụrụ gị n'anya m ka ọ ga-aka ntị gị na ya ewezuga na ahụrụ gị n'anya ụdị ihe m n'aka ka ọ ga-aka ntị gị na ya eleke onye wụ Tina i chefuole na Tina wụ nwanne nwunye m na ụdị na asị nwere otu ihe si gaa gaghị gị ụzọ na asị na ihe otu ihe gbajiri osisi tii na mmiri asị na ọ wụ enwe e nwekatara n'ụwa ka mụ na Tina lụọ mụta na ụda ihe ọ bụla e, e, asị na e, ihe gbajiri nkụ tii na mmiri asị na ọ wụ enwe ma ụda enwe ihe a ga otu o si ga mụta ịnụ ama ala na ụlọ ọrụ n'ọrụ tivi jara anyị mmadụ onye m chọrọ ịlụ onye m chọrọ ịlụ len na ajị na ajị m ọ mmiri kwesịrị na ajị m chọrọ ịlụ maka i bi n'ime obi m anọla m eziokwu taa a na-agba nkwụ n'obi m taa a na-agba nkwụ n'obi m taa hmm? Jane ị ma ihe ọma ị ga-eme ọ wụ na ị ga-agba mbọ gbachie mbọ ka nwaanyị agada gbachiri ụzọ ị hụrụ mmụọ mmiri na-achagharị m ị lụso ya ọgụ buso ya agha were ekpere ike na ọgụ

gwakwanụ nwaanyị m sị ya lọwekwe ya lọwekwe anaghị m ekwuli ihe a rị ka a ga-asị ọ ihe egwuregwu maka asị na nga nwata na-ebe akwa arụ aka nne ga-anọ nga ahụ nna nọrọ nga ahụ anaghị m ekwuli ihe a rị ka a ga-asị ọ ihe egwuregwu gwakwanụ nwaanyị m sị ya lọwekwe Jane tiikwa ọnụ gwara Tina tiinụ ọnụ gwanụ nwaanyị m sị ya lọwe maka ọ nọgide nga ahụ nwaanyị bịa kpọrọ m

agwụ m ata nka chinchin gee ntị na agwara m gị mgbe ọbụla ị ṅụ nkwụ ị ṅụ nkwụ ị na-adagharị ada ada ada ka ọkụkọ Mọnde aṅụrụ nkwụ lele otu m si ebu nwụda ebu gị na ngoda hite ụfụfụ ị gbọrọ m n'ahụ ọ wụ ngịrị nwunye ọma m nnọọ ị lọ ihe ihe ị gwara m na ị na-alọ taa m ga-aga n'ikuku gwa ụwa niile na m na-abata nwanne m nwaanyị ọ gị bụ ihe a ọmụmụ m asa m biko ewela iwe biko aghọtara m elee ihe butere olulo na ilo nwere ụda ahụ ngịrị ama m na udo dị jide m hmm. mba ọ dị otu i si chee ya ọkwa na m nakwa anụkwa m ha kpọ m nshego ọnụ ure ọsọ adị iberibe ada na-enwere isi na ọdụ ada na-enwere ifere ị na-eshi ishi si gị
ka bịa bịa bịa ọmaka agbasị na nkịtị ọmaka m jụọ agbasị na nkịtị na ogene gị na-akụfe eme eme ihe na-eme gee ntị mkparị ahụ ya ụtai taa wụrụ nke mbụ na nke ikpeazụ ị ga-akparị ha mee ị nwa anwa ịkparị ha nnụ ha otu mkparị mkparị si n'ọnụ gị dapụta ọ dapụta ọ chọrọ ịdapụta adapụta

abatago m ka m bịa fụ ndị a sị na ọlụlụ di na nwunye m amaghị nwe isi ka ha bịa abatago m na-eche ha ha bịa ụnụ mara na ụjọ na-atụ ụnụ bịanụ abatago m ha bịa na-eche ụnụ na-eche ụnụ ndị ala ndị ala ị na-ajụ ị na-ajụ m ka ịfọ leenụ gị ị na-eme ka ihe ka ị ma ihe m na-akọ i sokwa ya i sokwa na ha ekwekwala ka m cheta ihe m chefuru na mbụ ekwekwala m ee mana ọ wụ nke a ka anyị na-akpa ee ihe m ji wee kpọ gị wụ na ka ị bịa ma ife na-eme di gị enweghị ihe na-eme ya a sị m enweghị ihe na-eme ya ọ na-ejideli onwe ya ọ na-ejideli onwe ya ya hụ nwaanyị ọ na-ejideli onwe ya ọ bụrụ nke ahụ kemgbe i si wee si ebe a pụọ di gị na-eme ka onye isi mgbaka na-eme nwaanyị mmụọ mmiri na-achụgharị ebe niile ọ na-etikasị ebe niile ọ ife m ji wee kpọọlụ gị m gwa gị n'ekwentị mgbe m kpọọ gị mana eziokwu ka ị na-ekwu ya m ma eji ife a wee gwulu gị egwuregwu sị gị na arụ adịrọ di gị ma ife na-eme ya biko biko ekwela ka m ekwele ka m nwụọ ekwele ka m nwụọ ọ wụ nwaanyị otu nwaanyị na-anọ owu ọ sị m lụọ ya m sị agaghị m alụ ya ọ sị ya ga-acharị m ka ọhịa na ụzọ ha ka onye bụkwa nwaanyị ahụ ọ sị aha ya wụ Lizzy amaghị m otu mmiri ga-esi anọ sị na aha ya wụ Lizzy nwaanyị mmiri nwaanyị mmụọ mmiri taa ka na-acharị m ka ọhịa na ụzọ ha ọ sị m lụọ ya m sị na agaghị m alụ ya ị wụ nwunye m hụrụ n'anya m ji ego m m ji ego m kpatara gaa lụ kwụọ ụgwọ isi ejiri m akwụfọ dị m akwụfọ a sị nwaanyị ga-egbu m a sị ihe na nwaanyị ga-egbu m ọdụ maka Lizzy ọ gị ga-egbu m n'aka gị ka m ga-anọ anwụ ihe a m na-anụ bụ eziokwu eziokwu ejikwa m n'ahachi ọ na eziokwu hmm. ị sị aha gị wụrụ Lizzy na aha gị bụ gịnị ị ma na ị bụ nwaanyị na i tozuru etozu

n'ebe ole kemgbe ụtụtụ hmm. ka ọ na-achụgharị mmadụ niile n'ụlọ were aka odo na-achụgharị mmadụ niile hmm. ma m kara ịgwa gị ya otu a m si gbado na-abịa ebe a ma m ka maazị Carlos otu a ka o si agbakwa na-agba ma m ebe ọ gbagawa
nekwenụ anya o ọkwa nnukwute ala na-ayị ya ife ahụ unu ga-akpọrọkwa ya jee ife dịka ụnọ ekpere ka e je chụpụ ya ajọ mmụọ ọ bụ ife unu ga-eme mmiri na-agụ m agụdị ime ka ihe mmiri mmiri na-agụ m ka anyị banye

jiri na ya nwayọọ na ị chọ ịgbajizi m ụkwụ na ị mara otu esi eme nwaanyị ka obi dị ya mma na-eme ya ka ọ akpụ ka ị na-asụ Thank you.

anụgo m ọzọ

ka di m ghara na-ele ụmụ mpịampịa mmụọ osochiegbu a ọ ghara na-esogharị ha n'ike n'ike ọ dịkwa mma o mana mana i were obi gị niile fụ di gị n'anya nwaanyị mmụọ mmiri a nwere ike rapụrụ gị ya hmm, akwanụ m ya ka m hụ n'otu ọ ga-esi abịa izuru ihe na-abụ nke ya dịkwa mma na ị ghọta ahụ ụmụ mpịampịa mmụọ ndị a na-agagharị ka m fụ ka ha ga-abịa were ọnọdụ n'ebe na-akpasa ha i kwutere ya ọkwa ekwutere m ya isokwa ya nke wa bụ Jane isokwa ya che na echefugo che na echefugo m ihe gị na di m na-aga ife ọbụla m na di gị mee gụba ka o si n'aka oh. maka na i wele aka ekpe tụfuo ife i nwe onye ọzọ fụ ewele aka nni tụtụli ya wele meli ife onye ya ka ị na-akọ ihe a ka ị na-ekwu agakwala gaa lụọ di ka anyị nọ n'ụlọ a na-eme ka efichakwa m ụdị okwu a ee m na gị na-ese ị ma na ị kwesịrị na-akwụ anyị ụgwọ maka na anyị nwa na-ejidere gị nkịta gị n'ụlọ ma ị na-anọrọ ya cherekwa ị sị anyị kedụ bụ anyị anyị bụzi ndị ole di m di m eleghị eleghị ọ gbasara gị onye na-akpọrọ ife ife ọbụla o nwere ulu onye ọzọ ewere ya mere ife bara ulu ọ mụ na Tina bụ ndị nche n'ebe a Gịnị na-eme? Ee, eh,
afọ m na-awụgharị m ọ dị ka m nwere ịba ọdụ mme nwere ịba ọ tị na onye afọ na-arụgharị
adanne anyị ga-aga ụlọ ọgwụ eh? ka anyị gaa mara ihe na-eme gị ụlọ ọgwụ mm.
ee nwanne m nwaanyị nwere uru ọ bara ije ụlọ ọgwụ M weta ọgwụ ịba m shie ya m shie ya ṅụọ ịba ala Mm.
ịba ala ị ga-agarịla ya anyị ga-aga ka anyị chọpụta ihe na-eme gị ka anyị ma nke anyị na-agwọ agwọ Ee, nwunye ọma m, ọ bụkwa na o ree esi ya gawa m

ka a mara ihe na-eme ya achọghị m ịma ihe ụnụ na-akọ kwadonụ anyị na-aga ugbu a kwadonụ ọ gị na-eweta ego ọkwa gị ka afọ na nwunye ọma m achọrọ m iji ohere a ekele gị sị gị imeena otu i si gbaghara m eo mgbaghara adịghị adị n'ihe ee gba eo ekele dịrị gị. Mm. anyị bata anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị